pa 6 april 2012 mdziko mwathu muno m'malawi mudayamba kumveka manong'onong'o kuti mtsogoleri amene amalamula nthawi imeneyo profesa bingu wa mutharika watisiya manong'onong'o amenewo atayamba kumveka wena kuboma ananena kuti iyayi sizoona ndipo anthu ankanena zochuluka zokhuza nkhani imeneyo ndipo adayesesa kuti ikwiriridwe kuti anthu asamve kapena asadziwe kuti kodi chikuchitika ndi chani koma pakutha pa nthawi zidasimikizika ndithu kuti uh, president profesa bingu wa mutharika adatisiya kodi nkhani imeneyi mudayilondoloza bwino lomwe inuyo kuti zidakhala bwanji komanso inuyo nkhani imeneyo idakufikirani motani munkamvanso mwamphekesera ngati mmene tinkamvera ena a ife kapena a inu tikulandireni mu programu yapadera ndale m'mbuyomo programu ya lero yaulutsidwa tsiku la lero ncholinga chonena kuti timvetsetse bwinobwino nkhani zokhuza ndale za m'mbuyo koma zomwe zidachitikira president uh, the late profesa bingu wa mutharika tili ndi historian yemwe amabwera pano kutiunikirako zina ndi zina zimene akudziwa tikulandireni tathokoza kwambiri bwana. zikomo kwambiri zikomo amalawi akufuna adziwe lerolo amatsatira programu iyi mwa njira ina kuti tikada tikadakambabe nkhani zokhuza ah, ah, male- makamaka ah, ah, tisanakambe nkhani zokhuza bingu wa mutharika tikadakambiranabe nkhani yokhuza bakili muluzi yes ndipo m'mbuyomu panabwera pano uh, evans matola munacheza bwino kwambiri nkhani zokhuza um, bakili muluzi Yes. koma tinatero kuti mm mkatikati mwa programu yathu ya ndale m'mbuyomu bwanji lero tilondoloze zimene zinachitika pa imfa ya bingu wa mutharika mzimu wawo uuse mumtendere pa 6 april munali kuti
ine pa 6 april mmene zimachitika nthawi imeneyo Mm. kuti ndili ku sukulu okay eh, ndikupanga maphunziro anga okay kuti timazitsata ndithu kuti potengera kuti ndimapanga maphunziro amene akugwirizana kwambiri ndi history okay ndi sikuti eh, ndimakhala ndi chithunzithunzi ndithu okay Ah, mmene nkhani idakhalira Okay. komanso tita- titamaliza masukulu Mhm. ah, tayamba kugwira ntchito ntchito zakenso zimene timagwira ndi nkhani zokhudza history yomweyi Okay. nde timayesetsa ndi kuti kuti tizitsatira kuti kodi nkhaniyo ayendayenda motani komanso ma developments ena amene akhala kuchitika makamaka kuyambira mu 2013 Okay. mu ulamuliro wa dr joyce banda chifukwa malemu profesa bingu wa mutharika atatisiya mchaka cha 2012 pa 6 april uh, padachitika imene timatchula kuti commission of inquiry Okay. imene inkafuna ifufuze kodi chimene chinachitika ndi chani mukudziwa mmene zinakhalira ah, mmene panachera pa 5 april 2012 palibe munthu amene ankaganizira nena kuti likamatha tsiku limenelo kuyamba kumveka nkhani zoti ayi mwina mtsogoleri wa dziko watisiya inali imfa yodzidzimutsa kwambiri

zitachitika zimene zija maliro ayikidwa uh, amene adalowa m'malo mwawo malingana ndi malamulo a dziko lino kuti president akakhala kuti mwina watisiya kapena zachitika zina zake sangathe kuyendetsa dziko amayenera kuti alowe ndi vice president nde uh, dr joyce banda atatenga dzikoli ngati mtsogoleri uh, pomalizira zaka ziwiri zimene abingu anazisiya nawonso anali ngati mmodzi mwa anthu amene amakhudzika amene anali ndi mafunso ambiri kuti kodi chatichitikirachi chachitika motani chatsitsa dzaye kuti zonsezi zichitike ndi zotani nde anakhazikitsa commission of inquiry yoti ifufuze ndithu kuti chimene chinapangitsa kuti uh, professor bingu wa mutharika atisiye in that way basi all of a sudden munthu uja wapita ndi chani nde kudali commission imene idayitana madokotala komanso anthu odziwa malamulo ndi anthu azipembedzo osiyanasiyana amene anayikidwa mu uh, mu inquiry imeneyo ndiye kumapeto kwake ndi kumene mutu kapena chithunzithunzi cha mmene zidachitikira ndi abingu uh, chidaoneka chidadziwika ndiye kuti zambiri zimene titi tifotokoze apa sikuti ndizongokambanso mmutu mwanga iyayi koma kuti Koma zidalembedwa ziku- ndithu zidalembedwa ndipo anthu akapita pa, pa intaneti zambiri zimene titi singathe kufotokoza zonse kaamba ndi chi document ya about 105 pages Okay.
yeah Okay. Ndiye ife sitipita monsemo kumalingana ndi nthawi tizingodutsamo ndi apo Ah, kwacha pa 5 april Ehe. no more business Sure. in the president's office yes Ah, kudalembedwa zotani kuti ziyambe kumveka manong'onong'o kuti zachitika motere motere zidatani according to zimene mudawerenga mu inquiry mwina tiyambe nkunena kuti uh, zitachitika choncho zidayambira kuti zidayambira ku, ku, ku, ku nyumba ya chifumu kodi ada- adaziphulitsa anali ndani malingana ndi commission of inquiry imeneyi Mm. imafotokoza nena kuti pa tsiku limeneli la pa 5 april Mm. mmene kumacha mmene tigwirira ntchito wina aliyense ndi mmenenso zinalidi ku nyumba ya chifumu okay kuti profesa bingu wa mutharika anali munthu amene anadzuka wamphamvu wa nyonga zake mwa masiku onse amene amachitira zinthu zake ndipo pofika mmene imakwana nthawi ya 8 o'clock ah, kuti akukonzeke kuti afuna akhale ndi breakfast akuti chakudya chimene chimakonzedwa cha president chinakonzedwa ndithu motinso ngakhale munthu amene analembedwa ntchito yomayeza chakudya kuti kodi chakudya cha president mulibe china chilichonse chimene chikhoza kumpatsa mavuto ena aliwonse amene anali a harrison mackenzie nkhoma Okay. akuti nawonso chakudyacho anaonetsa kuti chakudya chilibe vuto lina lililonse kapena china chilichonse chimene chimakonzedwa pa tsiku limeneli kuti chigwiritsidwe ntchito ndi president ngati chakudya chinalibe vuto lina lililonse Okay. motinso president pa tsiku limeneli anali ndi schedule yake ya ntchito zimene zoti agwire tsiku limeneli nde akunena kuti zina mwa ntchito zimene amayenera kuti agwire tsiku limeneli inali ngati nkhani yonena kuti kodi kukacha agwira ntchito yotani Okay. ndipo imodzi mwa ntchito imene amati agwire pa tsiku limeneli inali yoti akumane ndi ena akuluakulu a boma komanso nduna zina za boma ndipo ena mwa anthu amene anali pa program yoti akumane ndi president pa 5 april kunali ngati amene anali ngati minister information mu nthawi imeneyo dr patricia kaliati akweni komanso uh, a mauwa komanso kunali a ken zikhale ng'oma amene anali director uh, mu chipani cha democratic progressive party analipo anthu ambiri mwachidule analipo anthu okwana 8 Amene- amene a bingu amati akumane nawo pa tsiku limeneli okay kusonyeza kuti mmene ndikufotokozeramu anthu samayembekezera ngakhalenso a bingu omwe sankayembekeza kuti tsiku la pa 5 april likhoza kukhala tsiku lomaliza moyo wawo okhala pano pa dziko lapansi okay so kwacha chakudya chija chayezedwa anadya bwinobwino Chakudya Accord- cha according to, to, to, to the commission of inquiry malinga ndi commission of inquiry imeneyi akuti breakfast itapangidwa prepare kuti uh, alandire mm -hmm. iwo sanadye mwachangu chifoti anali ali busy akulankhula mm -hmm. kupereka ma instruction mm -hmm. zoti zichitike pa tsiku limeneli okay. koma kunkhani ya chakudya mmene ndafotokozera mm -hmm. there was no any harm imene uh, kuti mwina kamene kuti chakudya chimene chidavuta mm -hmm. ayi panalibe vuto koma anadya ndithu anadya ndithu at a later stage uh, that, that, that's what happened okay Yeah. so after that anayambano kumapangano the normal duties za tsiku limenelo ndipo akuti amene amayang'anira mkumano wa president ndi anthu ena amene timamuti adc akuti anapanga dongosolo lonse loona kuti president ah, munthu aliyense amene amakumana ndi president akumane naye malinga ndi nthawi yake okay ndipo zokumanazi ndi anthuwa zimayenera kuti ziyambe nthawi ya 9 o'clock okay moti nthawi ya 9 koloko itafika ndi pamene tsopano munthu oyambirira kukumana ndi a president I should- okay, I should say by 10 o'clock should put it that way 10 o'clock mmene imakwana 10 o'clock munthu oyambirira kukumana ndi a president anali dr patricia kaliati amene by then anali uh, minister of information Information, okay. ndipo zokambirana zawo zidatenga ndithu from 10 o'clock up to somewhere to half past 10 chifukwa nthawi imene anapatsidwa Inali inali ya imeneyo. 30 minutes Okay. From there ndi mene amabwera uh, munthu wachiwiri amene anakumana naye that is from 10 o'clock I mean half past 10 up to 11 o'clock At that time he was healthy he bwino was bwino. just and amene analili ndithu Okay.
komanso tsopano pamene imafika nthawi ya 11 o'clock from 11 o'clock kudzafika half past 11 inali nthawi imene amayenera kuti akumane ndi uh, agnes penemulungu amene anali mp wa ku lilongwe okay nde mmalinga ndi lipoti limeneyi imanena kuti amene wa mayi awolemekezeka uh, agnes penemulungu amenenso ndi malemu akuti iwowa kanali koyamba ndithu kuti akumane ndi president okay ena onsewo anali onena kuti president Amakumana. akhala akukumana naye ndi nduna za boma uh, ndi akuluakulu a mboma koma mayiwa Mm. anali kunena kuti kanali koyamba Mhm. kukumana ndi president okay komanso mkumano wawo wa president usanachitike nthawi ya 11 o'clock Mhm. nkuti pa 4 mwadzulo lake Mhm. ah, mayiwa Mhm. anali atauzidwa kunena kuti iwowa ndi amene akunena kuti akudzakumana ndi president kuyambira nthawi ya 11 o'clock okay koma vuto limene lidalipo lidali lonena kuti mayi a agnes penemulungu zinali zonena kuti nkuti ku- kunyumba kwawo ankolo amodzi mwa amalume awo ata- ata- a- a- atamwalira mmene amapita kum- kukakumana ndi that is president a day before pa Okay, 5 okay, koma chop. ndikukamba za pa 4 okay tsopano alright okay Ndi moti- moti tsiku limene amapita kukakumana ndi a president anali atasiya At- maliro kunyumba Ukwati kuli kuli maliro Okay. nde moti anapempha kuti bwanji ah, awalole kuti mkumano wa iwowo ndi a president pa pa 5 usachitike kuti mwina Ayi. alongosole nkhani za maliro koma potengera ofesi ya president ndi ofesi yayikulu Yes. manager Mm. ndi amene adc amene amalumikiza mkumano wa president ndi Yeah. amene Mm. anawapempha kunena kuti mwakhala mukufunafuna mpata oti mukumane ndi a president nde mpata umene wapezeka Ndi umene- umenewu okay. nde iwo aja potengera ndi ofesi yayikulu ya president anangovomera kuti chabwino ndibwe ndikakumane ndi a president ndi chifukwa chake tikukamba za pa 5 april kuti tsopano iwowa ndi amene tsopano nthawi yawo ya 11 o'clock anadzalowa mu office ya president kuti akambirane amene munthu wachitatu wachitatu amene Kukumana ndi a tsopano- kukumana ndi a president.
president okay ndi muzokumana za muzokambirana zawo zimene zinalipo pakati pa uh, malemu a mp uh, agnes penemulungu komanso a president zokambirana zawo kwambiri zimene amakamba mayiwa kwakuti chimene anabwera kwa president kunali kufuna kuthokoza a president makamaka chifukwa cha support imene a president anapereka kuti iwowo ati a- a- awine mp ku Lilongwe Fa- mudziwa ndi mmene ndale zathu za ku Malawi zimayendera za zigawo kuti ku Lilongwe kutuluke mp wa chipani choti cha choti si cha uh, kumene chakumwera zinali zovuta ndiye kunali kufuna kuthokoza a president ndithokoze kuti munandithandiza kwambiri mu kampeni komanso mpakana ndinapambana Anawina. pa mpando wa mp Chabwino. komanso kunali kuthokoza president chifukwa cha zitukuko zina zimene zikuchitika kudera kwawoko nde mkati mwa zokambiranamo even a president nawonso akuti anadzanena kuti iyayi ineyo ndithokoze kwambiri chifukwa mwayamika komanso ah, mukuganiza kuti pambali pa zimene takhala tiku mu- ah, z- zakuchitira ku constituency yanu mukuganiza kuti ndi zinanso ziti zimene tikhoza kupangirani ndipo mpakana ah, mayiwa ananena kuti zina zimene tikuganiza kuti mukhoza kutipangira ndi nkhani yokhudza chipatala chifukwa chipatala chimene chili ku constituency ku constituency chikuoneka kuti anthu ambiri amavutika nkhani ya mayendedwe nde mayiwa mmene amakamba akuti anali ndi ti notes Okay. timene analemba pokonzekera kuti ndikamalankhula ndi a president Ndika- ndidzitha kumaona kuti mwina ndikhoza kuiwala Eh, eh. mukudziwa kapena mwina ndabwerezanso zina mweha mukudziwa ndi mwayi okhawo umene akumana ndi a president Mhm. nde akuti mmene anali mkati moti atambasule kuti kodi china chimene ndayiwala ndi chiti kapena chimene sinafotokoza ndi chiti anadabwa kuti a president mmene anakhalira pa mpando si mmenenso analili akuti anangokhala mongoongola miyendo komanso modabwitsa makhalidwe ake mpakana um, mayi Penemulungu akuti anafika saizo ndikudabwa chikuchitika ndi chani ndipo anayesetsa kukuwa ndithu malinga ndi lipoti limene mpaka anapanga quote kuti anayitana mu Chichewa kuti abwana bwana koma a president aja akuti samayankha china chilichonse okay zimenezi ndi zimene zinayamba kuwadabwitsa tsopano kuti, "Ah, koma what has just happened ndi zimenezi zimene anapangitsa kuti mayi aja ah, apange attract anthu ena ngati adc ndi asilikali ena amene amapezeka ah, ku state house nde atabwera atadzathamanga anadzaona kuti president ujadi akuoneka kuti wangoongola miyendo komanso mmene akuonekera sakupanga respond mukuyitana kwina kulikonse Okay. zimenezi tsopano ndi zimene zinapanga attract kuti nanga tipanga motani Mhm. nde anayamba tsopano kuyitana anthu ena amene akhoza kupereka first aid ngati mmodzi mwa madokotala a president by then amene anali a, a dr dan namarika okay mwina tisanapitire kumeneko nde mmene amakumana uh, uh, a president ndi mayi Penemulungu they were just two of them They were just two of them. Chifukwa Just meet- like ena meet- also. Meeting iyo imaikhudza anthu awiriwa. Ehe.
okay Ndithu. so u- a Kaliati they were just many. amene kuti a- akambirana nawonso apita Ana- okay. chifukwa amakumana ndi munthu mmodzi Mmodzi. at a time akamaliza Aha, okay. adzipita Ndithu. okay so nde kuti a president akamakumana ndi anthu ena at least amafuna kuti at least akhalepo okha samakhala ndi anthu ena koma oyang'ana kuti chikuchitika nchani taona kuma meeting ena amati akamakambirana mumakhalabe mwina timu ya media kumakhala mwina a security and stuff tsiku limene lili they were just two of them ndikukhulupirira kuti a meeting iliyonse imakhala ndi arrangement ina iliyonse koma arrangement ya meeting ikukamba za presence ya president komanso ndani kodi a- a- Agnes Agnes Penemulungu ngati mmene inaliri pre- meeting ya a president ndi honorable dr Patricia Kaliati so zachitika a president angosintha position not responding uh, akuwa adc and security yabwera nde kwabwera Dan Namarika Aha. what happened after that kunali tsopano nkhani yofuna kuti apeze first aid kodi munthuyu tipange motani a president tingawathandize motani ndiye kunali kuwanyamula tsopano ndikuwasiya pamalo ena ndikuvula nsapato zawo mukudziwa Mm, yeah, ndi first aid, zimodzi yes. mwa first aid imene Yes. yaperekedwa kwa munthu amene akuoneka kuti wakomoka kapena sakupanga respond mu zinthu zina zitachitika zimenezi inali tsopano kuti apa chimene chili chinga chi- chikupereka first aid chonchi china chimene titi tichite tsopano ndi nkhani yonena kuti tipeze ambulance nde nkhani imeneyi ati kuti tiyambe kusaka ambulance inkakhudza kuti tsopano ngakhale adokota alipo komanso pakufunika kuti papezeke uh, nesi wa president anthu onsewa anayamba kuyitanidwa kuti abwere adzapereke chithandizo choyambirira kwa a president amene mu nthawi imeneyi anali zinatsimikiza kuti tsopano apa atani kodi akomoka nde zimenezi tsopano ali mkati moona kuti tingapereke thandizo motani mu nthawi yomweyomweyonso tiganize zakuti zakuchipatala Zakuchipatala, mhm. ndi pamene tsopano anayamba kusakasaka ambulance Okay. yoti inyamule a president koma tsoka lake zimapezeka kuti ambulance kumene inali mu nthawi imeneyo sizimadziwikanso kuti ili kuti komanso ngakhale a doctor amene a president zina mwa zipangizo zimene amazigwiritsa ntchito ngati za first aid sizimadziwika kuti zili kuti okay ndipo malingana ndi uh, commission of- of inquiry imeneyi imafotokozanso kunena kuti mpakana uh, adokotala a president anafika saizi yonena kuti bwanji titenge am, uh, galimoto ija kuti apite ku nyumba kwawo akatenge zinthu ziti Za- Okay. zinthu zake ndizonena za, za first aid zoti athandizire a president nthawi imeneyo ali ku state house ali ku state house zonse zikuchitika ku state house zachitika tiyang'ane kuti ambulance Sikuti sikudziko tili tili kuti tiyang'ane zipangizo zothandizira nthawi ya first aid sizikukwana Sizikupezeka, sizikuti zili kuti sizikuti- so suggestion ina kuti ah, tipite nawo kuchipatala ili apo koma bwanji tithamangike ku nyumba Aha. tikatenge zinthu zina kenaka tiyambe kuwathandiza thandiza a president Okay. ndiye mmene zikuteremu nthawi ikutani imene Ikupita. ikupita Mhm. ndipo zimene zidayamba kuonesa kuti madelays amenewa ndi amene mwina Ah, mwina kapena kuti tikhoza kunena kuti ndi amene apangitsa kuti mwina mas- kuti chi- chithandizo chenicheni choti chopita kwa a president chikhale chosatani kuti chosaoneka chosaoneka bwinobwino nde mu nthawi imene zimachitika izi ndi pamene tsopano anaganiza kuti angopeza ambulance ina ndipo anakwera ambulance ndi kutenga a president ndikulowa mu ambulance imene komanso anthu ofunikira ndi adc uja komanso dokotala wa president ulendo tsopano

mmene amapita ku kamuzu central hospital pamafunikira kunena kuti akuchipatala kuja adziwe kuti ku chipatala kuno kukubwera munthu koma munthuyo si munthu wamba ndi amene ali mtsogoleri wa dziko lino okay nde tsopano anayamba kumayimba mafoni kuyimbira kwa adirekta akuchipatala akamuti kuti akuluakulu akuchipatala kuja kuti akonzekere kuti munthu akubwerayo si munthu wamasewera ndi munthu wamkulu akufunika thandizo mwachangu changu ndipo zimene zija ali mkati moyimba mafoni vuto ndi loti mafoni onse awiri amene anaperekedwa samagwira okay nde zinthu zake zimakhala kunena kuti mwina zoti mwina tikayesa njira iyi Si- sizikutheka si- sizikutheka ko nde mafoni chifukwa chosagwira ambulance ija mmene imafika ku chipatala ngakhale pa chipatalapo palibe amene amadziwa kuti pamudzi pano Pabwera. tilandira munthu ofunika kwambiri mdziko muno okay nde atafika ndi pamene msilikali mmodzi ana dumpha mgalimoto uja mm -hmm. nditi awiri anadumpha mgalimoto uja mm -hmm. ndikupita mkati mm mchipatala mm -hmm. kukafotokozera mm -hmm. zoti uh, pabwera munthu ndipo munthu oyambirira kukumana ndi uh, asilikali awo mm -hmm. anali mmodzi mwa akuluakulu a manesi apachipatala mai Stella Warren mm -hmm. amenewa mm -hmm. ndi amene ananyamuka ndikupita mgalimoto muja mm -hmm. ndikukaona status imene a president anali nayo okay. ndi uh, mmene zina- zitachitika zimenezi ndi pamene tsopano anayamba kusakasaka tipeze chani kuti chikuku choti kapena kuti uh, Akwe- akwere a president eh. akawasiye nde adawatenga ndikupita ku muwodi nde akuti wodi imene anawasiya a president inali uh, bed number one bed number wodi imene adalowayo ndi Uh, bed number one mm -hmm. nde zija nthawi zina anthu ena zinkamveka mphekesera zina kuti ayi mm -hmm. mchipatalamo mm -hmm. atayika a president mm -hmm. anthu ena anathamangitsa mchipatalamo kuti mm -hmm. ayi oti kukhale president nkhani zimenezi zimaoneka kuti zinali zabodza malinga ndi commission of inquiry okay. koma kuti anakhala pa bed number one chifukwa munthu amene anali pa bed imene mm -hmm. anali wotapangidwa discharge ah, okay.
mm -hmm. koma zonena kuti ayi anathamangitsa wanthu Zinali iye zimaona kuti zabodza. zinali zabodza chifukwa Okay. kudziwa mmene anthu amafotokozera zambiri so mmene ama- amachoka no ku, ku, ku, ku galimoto akudutsa pa chikuku how was the security like imaonetsa kuti si munthu wamba kuti imene imachita attract attention ya anthu according to, to, to commission of inquiry mmene zimachitika izi kuti attention a- zisanayambe kupanga attract attention ya anthu kuti anthu ayambe kudabwa zochitika pa chipatalapo zinadzayamba kuchitika nthawi ikupita tsopano koma mmene amafika sinapange attract attention ya mwina anthu anangoonabe kuti magalimoto afika koma they couldn't understand what is happening koma chifukwa cha kutenga nthawi zimene zija ndi zimene mukudziwa masiku ano ndi ma technology-wa anthu anayamba kuponyerana kuti Mm. "Ah, komatu kukhala zimene taonazo koma galimoto zinazo zokhala Zidabwitsa. zija makwera president Ndi zimenezo koma pofika apa si kwenikweni kuti anthu anayamba kudzidzimuka ndi kapena kudabwa ayi koma zimene zinapochitika after some time so afika ku chipatala madokotala ena manamba awo sakugwira Ehe. takumana ndi anesi Ehe. ndi amene apeka chiganizo kuti tiyeni pa bed number one Ehe. what happened from there atafika pamenepo ndipamene tsopano madokotala osiyanasiyana komanso kuphatikizirapo madokotala a president Mm. anayamba kupeza njira Mm. zofuna kuti kodi a president atsitsimuke ndipo anayamba kuyesa njira Mmene zosiyanasiyana kuti angathere. angathe kuti Mm. apresidenti Mm. mpakana anayesapo njira ija ya incubation Mm. imene amayesa Mm. zipangizo zina zimene amakhala kuti Mm. aku- Akugwiritsa shoko ya- Aha, zimene ziti Mm. zidaona kuti ngakhale amayesa izi Mhm. zimaonetsabe kuti panalibe response ina iliyonse kuchokera kwa apresidenti Mhm. ndi zimene anthu ambiri akuti zinanazichita ndithu moti more than for 30 minutes or an hour akupanga zimenezozo koma sizimaonetsa zipatso zina zilizonse kuti a president akutsitsimuka kapena kuti zinthu zili bwanji zimenezi zimene zinayamba kupereka tsopano ngakhale nduna za boma zosiyanasiyana zinayamba kuthamangira kuchipatala kuja kuti akaone kuti kuti akamve kuti chachitika ndi chani Chani. ne mmene zimachitika zonsezi madokotala aja mpakana anafi afika size yonena kuti ah bwanji pamene tafikapa ndi bwino kuti titani kuti tisiye chifukwa zikuonetsa ngati kunena kuti mwina a president wa mwina kutha kuti sajani sali moyo Mhm. nde chifukwa chakuumbana mu- ndi munthu wamkulu amene uti Mm, mm. palibe munthu amene akhoza kungolimba mtima Kungofika ndikuna kungo- kuna kuti kungofika watisiye. kuti Mm. munthu watisiye Mm. zina it was a very difficult situation kuti dokotala mmodzi apange anene kuti a presidentwa basi zatemo atisiya nde kunali ngati kugundana gundana mitu tipange motani nde chifukwa chakubwera kwa nduna za boma komanso ndi anthu ena ndikuti zika- ka political tension kanakhala ngati kayamba pamenepo komanso zija mumandifunsa zikuti anthu sanadziwa zimene zija zimene zinayamba kupanga attract attention ya anthu kuti chimene chikuchitika kuchipatala ndi chani nde anthu ambiri ena ndi ena amabwera ndithu kuti aone kuti kwenikweni ku chipatalako chachitika kwenikweni chachikulu ndi chiti ndi mmene tsopano kunkapezeka kunena kuti chifukwa chakuti zinthu ayesa njira zosiyanasiyana Mm. tiwathandize a president Mm. there is no response Mhm. ndi mmene tsopano anayamba kuti nde china chimene tingapange chotani Mhm. ndiye kunali maganizo osiyanasiyana Mhm. ena amati ah, tipange motani Mhm. kuti kapena tiyitanitse ambulance ndiye pamene kumapeto kwake kunabwera ganizo Mhm. lonena kuti bwanji Mhm. tiyitanitse ambulance Mhm. yochoka kunja ibwere kudziko kuno itenge a president tipite nawo kunja koma nthawi imene chiganizo chimenechi chimachitika nkuti one of the nurses Aha. atachita atachita confirm kuti "Ah, bwana atisiya kukhala ngati kuti munthu sali moyo and it was just a suggestion
one of the nurses linafuna kuzala ma- ma- mai stella warren ndi mmodzi mwa anthu amene malinga afa anthu onsewa anayitanidwa ku commission of inquiry how did you know that the president was dead ndipo ananena kuti china chimene iwo anadabwa kwambiri ngakhale zonse zimachitika mm. njira izi ndi izi kutani mm. kutani mm. ngakhale zimachitika mm. koma mm -hmm. ananena kuti mu nthawi imene iwo amapita mu ambulasi mm -hmm. atapita asilikali aja mm -hmm. ndinanena kuti mmodzi mwa manesi anapita mm -hmm. mu ambulasi mm -hmm. iwo akuti ataona mmene analili ana, a president mm -hmm. by then mm -hmm. ankaonakobe kuti akhala ngati apa mm -hmm. moyo palibe mm -hmm. chifukwa akuti mu ambulasi muja mm -hmm. anali kuona kuti atseka maso komanso kupuma sikumaoneka Mm. komanso akuti ataona pakatikati pa diso apa pamaoneka kunena kuti mmene munthu amakhalira wamoyo si mmene zinalili Okay. komabe mmene ndafotokozera it was a difficult Situation. situation Kuti You- you cannot say ukagamule, eh. kuti fonga tikutene ndi kuti ungasayinilenso ndiwe kuti the president is dead so mwina amasiyana ndi anthu wamba Mm. malingana kutengera ndi mmene president analili okay so izi zachitika nde tafika stage yoyitanitsa ambulance kuchokera kunja Aha. what was the aim ndekuti samakhulupirirabe kuti a president atisiya kapena panalibe amene analimba mtima officially ndikunena kuti ngakhale tikupanga izizi a presidentwa atisiya kapena who authorized kuti uh, uh, kubwere uh, uh, uh, ambulance kuchokera kunja Ah, kunali akuluakulu osiyanasiyana kunali ngati ah, dr hetherwick ntaba Mm. komanso ndi anthu ena komanso ah, dr jean kalilani Mm. ndi amodzi mwa maminista amene anathamangira ku chipatala kuja ndiye kukumana kwa akuluakulu amenewa ndi kumene anapanga chiganizo chonena kuti bwanji titanitse ambulance Okay. yoti ibwere Mhm. cholinga chotenga ambulance inanena kuti titenge uh, president Mhm. tipite nawo ku south africa koma zimene zimaone malinga ndi commission of inquiry imeneyi Mhm. zimaonetsa kuti zimabweretsa mavuto ena Mhm. chifukwa chonena kuti makamaka ndege imeneyi imene imayitanitsidwa ambulance Mhm. itafika inabwera ndi dokotala mmodzi Mhm. wachizungu Mhm. komanso wachizi ndi, ndi nesi Mhm. amene wachizimayi Mhm. chifukwa anthu atafika ku Kamuzu central hospital Mhm. akuti awo ochokera kunjawo akuchokera kunja tikamba za ambulasi yakunjayi madokotala akunjawo atafika anadzazindikira kuti anthuwa ayitanidwa kuti adzapange atendi munthu amene oti wamwalira kale okay nde malingana ndi malamulo awo kaya ndi sitikudziwa kuti malamulo a zachipatala kapena mala- malamulo a iwowo adaona kunena kuti kunali kovuta kwambiri malamulo osalola kuti ambulasi ibwere idzatenge munthu amene akuona kuti watani wamwalira nde iwowa ngati madokotala anafunanso kuti bwanji process yonse imene imachitika ija ichitikenso yofuna kutsimikiza kuti kodi a president ali moyo kapena amwalira nde anayamba kuchitanso zina zili Zonse zija zonse zinachitika zija. koma zinaonetsa kuti a president amenewo samapanga respond kapena kuti chizindikiro chosonyeza kuti anali ali moyo moyo panalibe okay nde zimene zinabweretsa tsopano mavuto ena chifukwa dokotala ameneyu ndi nesi Mhm. adapezeka kunena kuti anayamba tsopano kufunsa Mm. ngati mumadziwa kuti munthuyo wamwalira Mm. chimene Why? mmachita ndi chani okay chifukwa mmene zimateremu akuti anapeza kuti thupi la president Mm. latani kodi Mm. lavindikidwa ndi nsalu Mm. mmene zimachitikira ndi Mm. munthu oti watani kodi Mm. wamwalira Mm. ndipo anayamba kupemphanso kuti process yonse imene inachitika ija ya incubation yotani ayipangenso komanso malinga ndi report limeneli limafotokoza nawo kuti anapeza kuti thupi la president was already connected ku mashini amene amayikidwa kwa munthu amene oti ali moyo okay nde mpaka na dokotala anafunsa ndithu ngati mumadziwa kuti thupi la president akati muti a president amwalira ndi chifukwa chani mmapangebe connect zipangizo zakuti timayika pa munthu amene oti akudwala ndi kuyankha kwawo kunali konena kuti timapanga zimenezi Mhm. pos- pofuna kuti anthu ambiri asatani asazindikire koma the, koma inside they had accepted kuti obviously ndikukhulupirira kuti mwina amadziwa ndithu kuti Mm. zateremu Mhm. zativuta basi Mhm. nde ndi pamene dokotala uja tsopano anadzapeza kunena kuti okay nkhani imene ikuvuta nde nakuti anthuwa anabwera kudzatenga munthu amene akudwala koma nkhani yasintha kuti munthu uja wamwalira tsopano wamwalira Mhm. ndi akuluakulu a boma anapempha kuti bwanji mmene zateremu Mhm. titenge thupi la malemu profesa bingu wa mutharika Mhm. lipite kuti ku south africa Mhm. koma anthuwa Mhm. dokotala ndi ine suja makamaka dokotala Mm. amene Ada- amakana amakana. kuti izizi sizingathe Pa malamulo chimene tinabwerera athu. ife Mm. tinabwera kudzatenga munthu woti akudwala Mm. nde zimenezi tsopano zinamanga attract Mhm. kuti pakhale pa zokambirana Mhm. pakati pa dziko la malawi komanso dziko la south africa okay zokambirana za- za- za- chota- cholinga chinali chotani chinali nkhani yofuna kupempha kuti dziko la south africa lipereke chilolezo chifukwa dokotala uja payekha sakanapanga sa- chiganizo okay, eh, ya eh, koma eh. zimadalira kuti nayenso akambirana ndi dziko la- Alamulidwe. Aha. kuti dziko la south africa kapena dziko la- lilo- lilole kuti dokotalayo atenge ah, mwina in this case tigwiritse ntchito choti atenge thupi la ah, malemu professor bingu wa mutharika nde ngakhale dziko la south africa Mm. lidavomereza ngakhale kuvomereza kunatenga kanthawi chifukwa mpakana zimatenga ndithu kanthawi Mm. chifukwa mutu wake weniweni sumagwirika Mhm. mpakana ah, akuluakulu ena aboma dr hetherwick ntaba Mhm. anapempha kuti zimene zikuchitikazi Mhm. bwanji ndi bwino titenge thupili Mhm. tipite nalo kuti ku state house Mhm. chifukwa chakusamvana kumene kunalipo pakati pa ah, dokotalayu Mhm. ndi dziko south africa komanso ndi dziko la malawi Mhm. ndi pamene kumapeto Mhm. dziko la south africa Mm. linapereka chilolezo Mhm. kuti a mmene zateremu Mm. mwina Mhm. tikhoza ah, ah, thupi likhoza kutengedwa Mhm. kupita ku south africa okay koma mmenemo anali atagwirizana kuti tikunyamula munthu amene watisiya kunyamula munthu amene watisiya koma mu nthawi imeneyo Mm. nkuti ku dziko kuno Mm. mphekesera zikungomveka ndithu kuti akudwala akudwala akudwala Mm. mpakana ah, mwina nkhani za madzulo Mm. za pa 5 april Mm. ndimene zinalengeza kuti a president Mm.

imanenanso kunena kuti mu nthawi imene uh, amanyamuka Mm. ulendo opita ku south africa Mhm. atafika pa uh, pa ku inter, lilongwe international airport Mhm. ma pilot ajanso Mhm. anapezeka kuti ananena kuti ife Mhm. nthawi yathu yogwira ntchito yakwana Oh, oh. meaning to say akutanthauza kuti sangagwirenso ntchito for nthawi imene anapatsidwa Mm. kuti agwire ntchito Mm. yakwana ndipo amakana kuti sanganyamuke ndege ija kuti singanyamuke singanyamuke Ah.
ndiye zimenezi ndi zimene zimabweza kuti mukuchoka ku vuto lina lasova mukapati- mukangoyenda pang'ono mukumanaso ndi vuto linaso Okay. ndipo zimene zinamangaso attract kuti tsopano dziko la malawi ndi south africa Mhm. akhala okambirana Mhm. Mpa- zokambirana zinaso zinayamba kuchitikanso Mhm. mpakana kumapeto ndi pamene uh, dokotala uja mm -hmm. akuti anango- uh, anavomera mm -hmm. komanso ndekuti amakana kuyendetsa ndege amakana kunyamuka si a dokotala mm -hmm. anali oyendetsa ndege tsopano mm-hmm. malinga ndi malamulo malinga ndikunena kuti ife nthawi yogwira ntchito yatani mm -hmm. yakwana mm -hmm nde atapereka chilolezo kuti tsopano akhoza kumapita mdziko la south africa mhm. mmene ndege ija mhm. inanyamuka kupita mdziko la south africa mhm. koma nkhani imene imatchuka kumudzi kuno ndiyonena kuti a president kunoko adwala ndipo apita nawo mdziko la south africa Okay. ngakhale kuti pena ndi pena anthu ena amakamba ndithu eh, mukudziwa mmene zikhalire kumaleka kwathu kuno kuchikhalidwe otakhala kuti president ali moyo ndithu kankhani konena kuti iye amene watisiya mwina Kapakabe poneka- kuti- eh, kakomveka mveka ndithu mwina ena pon- poteteza timaudindo tiwiri titatu basi umango komanso ivo komi- kuona mwina ena anali kuchipatala ku nthawi imene Aha, Eh, ukuona. enanso mwina ma nurse akapita kunyumba amakakambirana basi kuti kukhala ngati zatere zatere Aha. so kupita ku south africa atafika ku south africa akuti kudatani kudachitika zotani atafika mdziko la south africa Mhm. kunapezeka kunena kuti dziko la south africa Mm, linatithandiza kwambiri mm, chifukwa choyambirira mm, kunali kusamala mhm. ah, akuba- abanja amene anayenda ndi ah, malemu profesa bingu mutharika tikukamba za first lady Mhm. komanso ndi Anthu mwa- ena. ana amene anapita nawo kumeneko Mhm. kunali kuwapezera malo abwino Mhm. kuti mmene akudikirira process ya kumeneko Mhm. abapuma mmenemo komanso dziko la south africa Mhm. lidathandiza kwambiri Mhm. makamaka nkhani yokhudza ma bills onse amene ah, limayenera kuti dziko la malawi Lipereke. lipereke Okay. komanso kuphatizirapo Mhm. lidanena kuti ngakhale ah, dongosolo lonse la maliro mmene angachitire kumeneko kaya ndi kumotchale china chilichonse chimene chokhudza kusamala ah, thupi la malemu profesa bingu wa mutharika dziko la south africa ndi limene liti lisamalire komanso likonze zinthu zonsezo so mwa njira ina Mm. pokafika kumeneko adafika ngati malemu anafika ngati malemu ndipo dziko la south africa linawalandira ngati kuti talandira maliro Aha. kuchokera mdziko la malawi aha kuno amalawi akuti president wadwala Aha. so kuti tsono pafike ponena kuti amalawi adziwe tsono chenicheni kuti ah, komatu simatenda ndimfa ndithu Mhm. padatani pakatipa chifukwa wapita mdziko laini Aha. Ndi- ndikhulupirira kuti kumeneko m- ma media houses akumeneko Aha. adayambapo kunena chilungamo kungong'alula basi Eh, nthawi zambiri kumalawi kwathu kuno Mm. ah, nkhani zambiri Mm. zina zake zokhala kuti zimene tikukhala tikusunga kachinsinsi Mm. zimamvekera maiko akunja Mhm. chifukwa nkhani yonena kuti ah, a president Mm. akukhala ngati atisiya Mm. inayamba kutuluka ma mm, nga even ngati bbc yes komanso even nga Al mawayiresi Jazeera ena saying ajazira again. inatulutsa Mm, mhm. ngakhalenso ku south africa eh, komweko Mhm. ah, mawayiresi ena kumeneko anayamba kutulutsa nkhani ngati zimenezo Mm, mm. zimene zimene zinapangisa kuti tsopano apereke pressure Mhm. ku dziko la malawi Mhm. kuti "Ih, nanga ife tani kuti munthu wadwala Mm. ndiye kulankhula kuti tinena kuti chani Mm. so kulong- ku- kuti dziko la malawi liulutse kuti a president atisiya Mm. kunachitika pa 7 april okay ndi chifukwa chake Uh, china chilichonse chimene chinachitika chokhudza maliro kuti officially zalengezedwa Mm. kuno ku malawi Mm. zinachitika pa 7 april mmene ndi kuti patha masiku awiri Mm. mwina tikachokera pa 5 pa nde kuti tikunena kuti ndi tsiku lachitatu nde dziko la malawi ngati kulengeza Mm. linalengeza pa 7 april Mm. kuti a president amadwala ndipo ali mdziko la South africa Mm. atisiya Mhm.
I- i- yomweyi yonena kuti nduna zima zimabwera kuchipatala kutere kunatuluka kamkumano ka nduna zisanu ndi imodzi Kachin- kachingerezi kakamati midnight six kodi zimeneziyo zinali zinali kutani zinali kutetezera kapena zi- zidatani chifukwa padachitika zinthu zambiri kutangolengezedwa kuti
ya nkhani ya midnight, midnight 6 imangokambidwa koma ineyo sindimayipanga comment kwambiri chifukwa its something that is zimene zimangomveka ndipo zikanakhala mwina zinapita pa court ndikugamula mwina anthu ndikupangidwa uh, kupezedwa olakwa Mm, ndikuti zikanakhala mwina tikhoza nkhani kuyikamba koma ndi nkhani imene imangomveka ndipo umboni wake weniweni uh, ngati ine personally sindinapeze kuti zinachitikadi kapena sizinachitika so Mhm. Ti- ti- ti- tabwera ku malawi Mhm. kuti tsopano maliro aja abwera Mhm. ayikidwa Mhm. between the point imene amalawi amauzidwa kuti president wadwala Aha. anthu aja ayamba kumva mmawairesi amaiko akunja kuti president wamwalira Mhm. to a point kuti ifenso dziko lathu tavomereza kuti president wamwalira zidali zophweka bwanji kapena zovuta bwanji tsopano kuti amalawi aja achilandire no kuti ah, president wadwala kapena makamaka president amwalira eh, announcement imene inachitika pa 7 april ambiri mwa anthu Mm. anali woti uh, reception yachitika kale Mm. achilandira chinthu ichi chifukwa tingoti kuti psychologically Mm. they were prepared Okay. ngakhale kuti ena Mhm. mwina zinali zovuta kwambiri Fa- chifukwa chakupita kwa masiku paja poyamba zinachitika pa 5 Mm. pofika pa 6 Mm. nyumba zina zayamba kuulutsa Mhm. ndiye kuti mmene boma la malawi limadzaulutsa pa 7 Mm. nkuti anthu ambiri nkhani Atadziwa. atayidziwa Mm. komanso mwina nkhaniyi ngakhale inali yomvetsa chisoni ku dziko la malawi Mm. potengera ndi mmene malemu professor bingu wa mutharika anagwirira ntchito mdziko muno Mhm. ndikukhulupilira kuti pang'ono pokha anthu psychologically Mm. were prepared ena ngakhale kuti zinali zo- zosaphweka Mm. kuti mukangovomera Mm. ah, kapena muchilandire Mm. kuti a president ja apita Mm. makamakanso potengera ndi mmene amwalirira Mm. zimasiyana ndi kuti munthuyo mwina ah, tinamva takhala tikumva kuti amadwala amadwala Mm. then Kenako mwina nkuta kenako ngopa pang'ono pang'ono kwina. koma mmene tafotokozera kumayambirira mmene panache linachera tsiku la Mm. pa 5 april Mm. ndikukhulupira kuti ena Mm. kwa anthu ambiri Mm. zinali zinthu zopweteka kwambiri Mhm. chinalinso chovuta kwambiri kuti anthu akhu lupirire what are we learning from the whole scenario kuyambira mmene layamba tsiku lacha pachitika izi kupita chipatala pakukhala ngati pali kukokanakokana kenaka kumapeto kuona kuti maliro aja abwera ngati dziko tinaphunzira chani kapena tikuyenera kuphunzira chani mwina sitinganeneretu koma mwina zidzachitika kutsogolo koma zikhoza kudzachitika what are we learning from, from the, the whole scenario
yeah i think learning yo imakhala ikhoza kukhala magawo angapo if i were a pastor ndikanakambanso munjira ina ngati mbusa koma mwina ngati munthu timanena kuti mwina ngati moyo wa munthu nthawi zambiri uh, imfa ikafuna kubwera kwa munthu imabwera at any other stage either wang'ono ngakhalenso wamkulu nde mwina nkhani zokhudza imfa zimakhala zovuta kuti uh, preparation yako ingakhale motani koma eh, when- if you look at uh, the late professor bingu wa mutharika mukumbukira kuti mukaonetsetsa mmene amatisiya pa 5 april kapena kuti officially pa 7 april mm -hmm. mudzapeza kuti zimaonetsa kuti mkulu uja mm -hmm. was prepared ngakhale kuti kumwalira kwawo kunali kuti kwadzidzidzi mm -hmm. koma amadziwa kuti ah, Tsiku lina. ndidzafa Mhm. ndikukambira nji izi mutati muone mmene amatisiya mu april 2012 Mhm. mudzapeza kuti anali atakonza nyumba yawo yoti iwowo Mhm. agonepo Mhm. that is I mean ku mpumulo wa bata Mhm. nyumba yawo imene anamanga kwa goliyati Mhm. sanamange nyumba yokha Mhm. koma mudzapeza kuti pa- pambali pakepo Mhm. anamangapo manda Mhm. ngakhale kuti ndi malo amene panagonanso um, Malemu uh, akazi akazi awo oyambirira Mhm. koma mbali ina anadzisungira malo onena kuti uh, Ine ine ndidzagona. ndidzagonapo Zimenezija tikuyenera kuphunzirapo zinthu kunena kuti ngakhale kuti anthufe timakhala ndi mapulani osiyanasiyana moyo mwathu Mhm. ah, ma- timaganizira mtatere mtatere Mhm. koma chinthu choyamba kuchikonzekera kwambiri Mhm. ndiye ndi imfa ngati mmene malemu profesa bingu wa mutharika Mhm. anachikonzekerera Mhm. komanso mwina pali zambiri zimene tikhoza kuphunzira mwina ndikanakondanso mukanati kodi nanga chimene tikuphunzira Mhm. kuchokera kwa malemu profesa bingu wa mutharika Mhm. ndi chani Mhm. Eh, pali zambiri zimene tikhoza kuphunzira Mhm. amaonetsa kuti ndi mmodzi mwa anthu amene tima, pano timagwiritsa ntchito chizungu kuti am, uh, someone who is patriotic patriotic koma anthu ena amene timatama lero kunena kuti they are patriotic to this country they are not Okay. koma tikamayerekeza malemu professor bingu wa mutharika Mhm. ndi munthu amene timaona kuti he was a true patriot of this country chifukwa tikukamba izi chifukwa cha mmene dziko lino analiyendetsera right away from 2004 Mhm. kudzafika pamene amatisiya mu 2012 Mhm. pali zinthu zambiri zimene anthu panopo amazikamba Mhm. komanso ena mwa anthu amene amayamikira ut- utsogoleri wa profesa Bingu wa Mutharika makamaka Mhm. mu first uh, term yawo ya from 2004 Mhm. mpaka na 2009 Mhm. imene iyi ya pa 2009 kufika mmene adatisiya Mhm. pali chipwirikiti chambiri chimene chinachitika chimene anthu ena amati "Ah, bwanji tamachotsera somalix Mhm. chikuonetsera pasanachita bwino koma ti- koyambirira uku Mhm. mmene dzikoli analikonzera tikuyamba nkhani yokhudza food security mwina koyambirira tinaonapo nkhani yokhudza anthu akumagula fertilizer ndi 500 kwacha kupereka 500 kwacha Kutenga munthu- thumba. thumba la nthawi imene fertilizer ali about 10000 if not if I'm- if I'm not mistaken koma zambiri anayesetsa ndithu kuti mwina pambali poti tikhoza kumavutikira zinthu zina koma chakudya chokha tisafike Anayesetsa. pozamavutikira ya tizi tikuti tina tina timakamba za 5 star hotel Yes. project imene anayimalizitsa uh, malemu asanayimalizitsa kuti imene anayimanga uh, dr joyce banda imene ija kaya tikamba za bingu uh, stadium imeja ndi maproject amene anayamba mu nthawi ya malemu profesa bingu amuthalika timayamikira kwambiri kuona kuti mmene dr joyce banda anapangira kuona kuti akumanga stadiumyo koma poyimanga stadiumyo Uh, ndalama zake sikuti zinali zochokera mthumba mwa malemu profesa bingu wa mutharika Ah, zinali ndalama zoti boma la profesa bingu wa mutharika la- ah, la- linali maganizo amenewo ndi a dr joyce banda palowa pa mpando akuonanso kuna Angopitiriza kuti kuti- tingopitiriza adakakhala wena akadati idea oyitamangidwa stadium yo ndikhulupira kuti imeija ikanatha kukhala lilongwe uh, international stadium koma ananena kuti no no no Pofuna kulemekeza. kulemekeza anagwetera ikulu Ine ndikuthokozeni kwambiri kuti mmakhala ndi nkhani zambiri Zambiri kwabasi.
zambiri Iya, ndathokoza.
Ndikhulupira kuti uh, tikhalanso ndi nthawi kuti we should talk about kuti kodi after uh, tayika malemu uh, professor uh, bingu wa mutharika mm -hmm. transition yochoka kumene kupita kwa joyce banda uh -huh. zinakhala bwanji so uh -huh. zimenezi tizakhala tikukambirana kutsogoloko koma this was a special program uh, dedicated to the late professor uh, bingu wa mutharika yemwe anamwalira pa 5 april but was officially announced dead by uh, malawi government pa 7 april ndikhulupirira kuti ena kwa amene simumadziwa kuti what happened akutero ndithu kuti zimenezi ndi zimene zinachitika atero ndithu kuti there was a commission of inquiry ndipo zambiri zimene afotokoza mu zimene amayankhula pano zambirizo zagonera pa commission of inquiry ndithokoze kwambiri ineyo dzina langa ndi fungai chiwaya pa kamera tinali ndi joe somera mwakoma nonse zikomo